ihe a na-eme agba n'ụtụtụ agbanyụọ n'abalị agba n'abalị agbanyụọ n'ụtụtụ obi adịkwanụ ha mma eh? ma mụwa kwa na-ekwu obi adịghị m mma ka ka anyị esi nọrọ n'ebe a anyị agaghị ele tv fan agaghị eku anyị eh? biko kedu ka gị mụ aghụghọ ahịa ị na-aghọ aghụghọ karịa mbe kwukwu ịdọba ịgbanwe okwu iyi mee na-eme ka onye na-emekwu emekwu

anyị ego kaadị ahụ nye nye ya ego ka ego kaadị ga-alasa ụlọ kwa nwa ọkwara ndị ekwu abụrụ nke a abụrụ nke ugbu ọnwụ na ịbanye emesisi fọ bụrụ ebe ị bụrụ na i jee na ọtụtụ yad ndị a ndị mmadụ na-akarị nnukwu a na-akpọ face me i slap you ọ bụrụ na ị hụ nsemokwu hụ ọgụ na mgba ihe a ihe prepaid kaadị a na-ada ebe ahụ ị ga-asị ah, ah, ihe ọ bụ iraq ka ọ bụ iran na-eme ezigbo ị ma ihe mere eh, ihe ị na-ekwu bụ eziokwu ị hụ ma nwoke ahụ na-aka aga egotere anyị fuel ka nke a na-eku ama ma apụ ka ogene apollos apollos kee ebe ị hụrụ apollos ahụrụ m ya mgbe m na-apụ apụ ụnyaahụ ụgwọ ọkụ na ọgụ na mgba na-ada maka ego kaadị ị ma ka ọ kọgidere m were aka abụọ kpuchie na ntị si ya biko biko ka m gagodu ebe m na-agaba ọ si ọgụ ee chimo ị ga-aka apollos n'ebee kwa apollos ọ bịara Lagos baba izu ndị ara a na-akpọ ya ofuru ebe apollos nọ n'ụzọ mgbe niile n'ọkọchị na abalị ọ dịcha n'ụzọ onye ego prepaid card ọ na-achọ

hapụ nwoke a nọọ ọ bụkwa na ọ chọzi ịna-akwụnye ego kaadị a bịa na-etinyere anyị ọkụ onye ọbụla goro onye obere jenaretọ nke a na-akpọ pass my neighbour nwata nta onye ọbụla ego ego baba na nke igota nke ahụ mụ na egota nwoke ya egolu m ya anyị nwere m nke ahụ wee karịa ụlọ

ka maka ndị iti chineke ọ ga-aga na ngada ịma mmalị ihu ikpu kena dịrị mmalị ihu ikpu o ee ọ dị mma ee kena dị mma hapụ aga m ezu ya kena mgbe ego ole 500 ee nsogbu ada ga-emenye gị ego kporo ole kporo oche kporo oche ee ị makwa na olizi ọ dịkwa ihe ebudo ezigbo mmadụ ma gwa gị ị nọkwala otu ehi gị esi dịrị ihe ndị eme silas mgbe ya hapụchasịkwa ndị a niile ndị iri ụdị ihe niile ire na na ihu shọpụ ya gbara bịa ọla ka ị bịa zụọ ya ya ahịa gị kwe hụrụ ọgụ ịhụrụ ụlọ nwaanyị ị malụ ọdị ha dị egbefula ndị na-eri anụ Eh? Eh, ụmụ nwaanyị hụrụ mma hụrụ mbi hụrụ ndị aghọ aghụghọ ị hụrụ m n'anya lekwa agwe ọ gasị ezi ị hụrụ m n'anya ọ bụrụ gị ekwela ihe m chọrọ ihe m dị ka bụ mkpa mkpụrụ anya fụ

bịa ka anyị fụ la Sọnde ọ dị ego batara m aka ọ dị moto m rere ma mgbere mee gị ma m ezi gị ụdị ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọrọ ịnwụdịla ifuola ilego obi lekwa ya

hapụ mma na asịla onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas nwa Aba Silas nwa Aba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo na taa ọrụ nke taa ee ngwa nọdụ ọdụ nọdụ ọdụ ama m na ị ga na-ene m anya sị kee ihe m ji kpọpụta gị ebe a taa mgbe ọbụla ị kpọpụtanụ m ihe ọma na-eso ya obidiya e nwe ihe m chọrọ ka anyị kpa ị fụ prepaid meter hmm. ọkwa ị ma ife anyị na-akpọ prepaid meter ama m ihe ọma ọ dị mma a na-achọ m ka anyị na-eyuzi ya n'ụnọ ebe a Hmm? ọ ka mma karịa nke anyị na-eyuzu ebe a ọ dịrọ mma nke anyị na-eyuzu adịrọ mma maka ụmụaka nke m abịakwa ọ bụ ihe a nne Sofia na-agwa m kemgbe ka e tinye mana m je na be ha na ụmụ ya niine anọrọ na isi ofe gbachaa ụka ka a bịakwa kịta nke m ha achọrọ m ya o ada bekee ezigbo nwa daddy kee ka ị me hmm. ị fụ nne gị ana m agwa ihe gbasara prepaid meter eh? ọ bụ ọ dịrọ mma ada m ịma ihe mere prepaid meter emekego m arrangement niile ndị NEPA ya eweta ya hmm? and ọ gị nwa ya egosi ha ebe ha ya etinye ya so that aka gị ga na-eru ebe ahụ ma ya nụrụ ya ọ gị nwa ga na-agbanyụ ya na-agbanye ya eh? ọ dị ka ụnụ na-aba akpachaghị ihe a obi dị ya mhm. ọ dị mma nnọọnụ ndị ọbịa eh? Gịnwa ya egosi ha ebe ha ga-etinye ya ee ebe ga-adị mma in fact ebe aka gị ga na-eru nke ọkwa ọkụ bụ anyị pụbakwa ewepụ ọkụ a ọ bụkwa nke ị ya anọ na-akpọ chịkịchịkịchị ọkwa apụbakwa obi ewepụ dị ọkụ ya a gee ntị akpata atụfuo ejighị ya abụ ọgara ndị be anyị ndewo anyị nwa bụ ndị ọrụ PHCN ndị PHCN bụ ndị na-afụ maka ọkụ n'ogbe a niile anyị abịabugo ebe a na mbụ ma iru unu na-abụ anyị ọfụrụ ndị anyị fụrụ anyị gwakwa ha ka esi eme ihe a na-akpọ prepaid metering

so n'onye kwere atọ n'onye kwekwe na-agwa m duto ilekwa ya dị ebe anyị bi ebi ọ ya dị ọgba aghara ndị m na-abịa ebe mee ebe ebe nye ọgba ebe ụbọchị nọ n'ọfịs ibe ibe nwere ike ime na ọgwụgwọ ebe a sị ebe onye nke a mụ na-abanye m aghọtakwu nye aghọta ụbọchị nọ n'ọfịs mụ na-ekwu ihe bie na-akọcha m ihe gbacha maka ihe ọkwa ndị sọpras kunu kwugide adịkwa m obi dị m aṅụrị kọnọ bịara ihe mere na adịghị ihe ọzọ ọgwụ aga m ala ike nwere ọkụ nke m

ma ndị kwapụrụ na akwapụ ịbịa were nke gị ị na-enwe ọkụ ka anyị kọwasịala unu ife ala na-ege unu ntị ọgbaghara hapụ ebe ihe mere anyị ji wee bịa ahụ ka anyị kọwasịala unu ife ọ bụ na ị chọọ meter nke gị nke ahụ awụrọ okwu mana before anyị na-enye gị meter unu ga-akwụchacha ụgwọ niile unu ji tupu anyị ebutezie meter ọfụụ nye gị meter ahụ abata n'aha gị ihe ọwụna ị na-amụtara ka ị ga-akwụ onye ọwụna ọkụ mụtara ka ị ga-akwụ na-egekwa m ntị o ọ kacha mma atụmatụ a tụtara adị mma because ọ ya aka ya mfe bọs due to na ịdị anọkewe n'ụlọ due to ihe egwu gị mgbe ọ na iji ihe nọrọ n'ụlọ ịgbanyụkwala ihe ọkụ onwe onye gị na ị ga-asị ya ichetakwa abata ịgbanyesịkwa ihe ọkụ na-egekwa m ntị otu a ga-esi wee chọọ ịkọwara ha ebe anyị si